Жанхъуэтхьэблэ щыщу искусствэм и лэжьакӏуэ хъуну цӏыхушхуэхэм къахэхъуат минрэ щибгъурэ щэщӏрэ етхуанэ гъэм. Къахэхъуари Мысостышхуэ Пщызэбийт. Иужькӏэ, зэманыфӏи дэкӏыжауэ, Мысостышхуэм игу къигъэкӏыжт. Ди ныбжьэгъухэм гушыӏэурэ къыджаӏэу щытащ, Псыгуэнсу фи театр щхьэхуэ къыщызэӏуфхыж хъунущ, драматургу тху, режиссёру тӏу, дирижёру щы, актёру пщыкӏутху фиӏэщ. Атӏэ, Жанхъуэтхьэблэ къыдэхъуар театрым и лэжьакӏуэ къудейтэкъым. Абы къылъыкъуэкӏа зэфӏэкӏхэр хурикъуащ ди Адыгэ радиоми, телевидениеми, тхэнми. Актёрт, дикторт, режиссёрт, уэрэджыӏакӏуэт, тхакӏуэт, прозэми, усэми, драматургиеми и къару щеплъыжу. Апхуэдиз зэфӏэкӏ зиӏэр здынэсыфынур, дауикӏ, мымащӏэт. Ауэ здынэсар сыт хуэдэ лъагапӏэми, щӏынэсыфам и щхьэусыгъуэми нэхъ пыухыкӏауэ и гугъу щӏыпхъэщ, сыту жыпӏэмэ, Пщызэбий хуэдэ актёрхэр зэрызыххэщ. А зэрызыххэхэр сыт и лъэныкъуэкӏи щапхъэщ, Щапхъэу цӏыхур щӏагъэувыр щӏапхъэ куэд къуэлъщи аращ. Мысостышхуэм адыгэм ди Пщызэбий хужаӏэну къызэрилэжь и ӏуэхущӏафэхэр зыбжанэу зэтопщӏыкӏ икӏи псом япэ итыр шэч хэмылъу театрыращ, адыгэ театрыращ. Театрым епхауэ апхуэдизкӏэ лэжьыгъэ куэд зэфӏигъэкӏащи, сыт хуэдэм и гугъу пщӏын, езы Пщызэбий псэужатэм зыхэта псор нэхъ пыухыкӏауэ Къытхуиӏуэтэжынт, ауэ мызэкӏэ дэ къытхуэнар езым итхыжауэ е кърагъэӏуэтэжауэ щыӏэмрэ гулъытэ къыхуэзыщӏу псалъэ гуапэкӏэ къыпэджэжахэмрэ къагъэнарщ. Къуажэ курыт еджапӏэм иужькӏэ Мэзкуу ГИТИС-м макӏуэ Пщызэбий. Адыгэ псалъэ газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ, журналист Шырдий Маринэ иджыри минитӏрэ етхуанэ гъэм интервью иритам Мысостышхуэм щыжиӏэжауэ щытат гъэщӏэгъуэн куэди Ахэм ящыщщ ГИТИС-м и щӏэтӏысхьэкӏа хъуам теухуауэ жиӏэжари. Мэкъумэшым сыхуеджэн мурад сиӏэу къалэм сыкъэкӏуауэ щӏалэгъуалэ гуп артист ӏэщӏагъэм хурагъэджэну Мэзкуу зэрагъэкӏуэнум и хъыбарегъащӏэ университетым деж фӏэлъу солъагъу. Апхуэдизкӏэ сыгуфӏэщати, абы сыщыкӏуэм аттестатыр згъэкӏуэдауэ щытат. Мэзкуу сыщеджэну сызэрыщӏэхъуэпсри, экзамен зэрыстри, ди ӏыхьлы, Налшык дэсхэм езгъэщӏакъым. Сыщӏэмыхуэ хъужыкъуэмэ, сыукӏытэжынщ, жысӏэри. Цӏыхугъэ схуэхъуа хъумакӏуэ лӏыжьым и гъусэу жэщкӏэ театрым сыщӏэлът, ар щымылажьэм деж Мысостышхуэ Былэхэ я хадэм ит дэшхуейм и лъабжьэм нэху сыкъыщекӏт, пщэдджыжьым псыхъуэм сыдыхьэурэ зыщыстхьэщӏти, экзаменым сыкӏуэт, щӏакхъуэ кхъуей къэсщэхути, паркым сыщышхэт. Мэзкуу къикӏа егъэджакӏуэхэр зыбжанэрэ къыдэплъа, къыдэдэӏуа нэужь, Болэ Мурат лъэныкъуэкӏэ сыӏуишри, Мэзкуу къикӏа егъэджакӏуэхэм ягу урихьащ, къэнэжа экзаменхэр фӏыуэ зэрыптынум иужь ит, егугъу, жиӏэри нэхъри сытригъэгушхуат. Пщызэбий комиссэм я пащхьэ къоувэ, Лермонтовым и Мцыри поэмэм щыщ ӏыхьэ къоджэри зы адыгэ уэрэдыжьи дыщӏегъуж. Къыхэхахэм сазэрыхэхуар зэхэкӏыпа иужьщ ди благъэхэм щажесӏар еджакӏуэ сызэрыкӏуэр. Абы щыгъуэ си къуэш курытым дзэм къулыкъу щищӏэт, ди анэр и закъуэ къызэрынэм иригузавэти, илъэс псокӏэ хурикъун пхъэ хуэскъутэщ, псэуалъи куэбжи бжыхьи къызыхуэтыншэу къезгъэбыдэкӏри, ди анэм Уи гур щӏэныкъуэн ӏуэху пщӏантӏэм дэлъыжкъым, уи щхьэ ухуэпщэфӏэжыфмэ аращ, уарэзыуэ себгъажьэрэ, щыжесӏэм, гуфӏэжу гъуэгу сытригъэхьащ. Гъуэгу техьа щӏалэм аттестат игъэкӏуэдам и ӏуэхур къызэрыпегъуэкӏыжар итхыжат тхакӏуэ, журналист, киносценарист Жылэтеж Сэлэдин. Илъэскӏэ Пщызэбий къраудэкӏащ а аттестатым и ӏуэхур, икӏэщӏыпӏэкӏэ къимыгъуэтыжмэ, институтым къыщӏадзыжыну къыжраӏэурэ. Фӏыуэ седжэмэ, сыщӏадзыжынкъым, егупсысурэ, жэщми махуэми щӏалэм тхылъхэр ӏэщӏэкӏтэкъым. Гу зыхуищӏа ӏэщӏагъэм сыткӏи хуэӏэзэ зищӏыну абы и щэхухэр къитӏэщӏт. Апхуэдэу ерыщу щӏэныгъэм зэрыпэщӏэтам Пщызэбий ехъулӏэныгъэшхуэ къыхуихьащ. Экзамен псори фӏы дыдэу итауэ, япэ курсыр къиухри, каникулхэм къуажэм къэкӏуэжащ. Абы щыгъуэщ милицэм къигъуэта аттестатыр Пщызэбий зыщеджа школым яхьыжауэ къыщратыжар. Минрэ щибгъурэ тхущӏрэ ещанэ, тхущӏрэ еянэ гъэхэм ГИТИС-м щеджащ Пщызэбий, Сталиным и цӏэкӏэ ягъэува стипендиер къихьу. Еджапӏэр къиуха щӏыкӏэтэкъым къахэщ щыхъуам. Кӏыщокъуэ Алимрэ Мэзкуу щыщ сценарист Крепс Владимиррэ ятха сценарийкӏэ траха Бгы къыгуэуа фильмым хэта Хьэбалэ и ролыр щигъэзэщӏам щыгъуэ ар иджыри студентт.
Молва плетется сзади, но кто знает тебя, молве не поверит. И я не поверю!
Тебе повезло, Анзор! Смотри, оп! На твое счастье застряли у меня. Держи, держи, когда еще попадешь на войну? Что за люди? Кончили дело миром, теперь стреляют из-за угла. Бгы къыгуэуа кинор щытрахым щыгъуэ адыгэ щӏалэщӏэм и джэгукӏэм кинорежиссер Бондарчук Сергей гу лъитащ. Икӏи иужькӏэ абы иригъэблагъэри Пщызэбий Мосфильмым къыдигъэкӏа

И вышли откуда? Из казарм. Что это значит?
Они отказываются выполнять ваши приказы. До сих пор они не выполнили ни одного из них.
Мысостышхуэ Пщызэбий и хэкужь къызэрыкӏуэжу Къэбэрдей драмтеатрым и утыкум къиувэри, Уэху, Алыхь, афэрым! жебгъэӏэу ӏэгуауэр къыптрагъэщащэу улэжьэнумэ къеблагъэ. Мысостышхуэм театрым роль нэхъыщхьэ защӏэу щэрэ тӏощӏым щӏигъу щигъэзэщӏащ. Мосфильмым щытраха художественнэ фильм зыбжанэм роль нэхъыщхьи къызэрыгуэкӏи къылъысу щыджэгуащ. Нэхъыщхьэу къыхэгъэщыпхъэщ Колокол священной кузни кинофильмыр. Абхъазым я цӏыхушхуэ, и цӏэ жаӏамэ лъэпкъыр зыхуэтэдж Нестор и ролыр кином щызыгъэзэщӏэн артист къэрал псом къыщалъыхъуэт.

создавать вооруженные крестьянские отряды и срочно вооруженное восстание. Вот так. А ролыр къызэрылъыса хъуам теухуауэ Пщызэбий игу къигъэкӏыжт. Артистхэр комиссэм и пащхьэ къиувэурэ монологхэм къеджэт. Чэзур си деж къыщысми сигу къокӏ. Ярэби, монологым къеджэн зэрызухыу зы адыгэ уэрэдыжь къыхэздзэмэ, хъуну пӏэрэт? жызоӏэри. Сытми, зэрыжысӏам хуэдэу къеджэн зэрызухыу сытогушхуэри, Андемыркъан и уэрэдыр къызошажьэ. Къызэхуэса артистхэм къэхъуар къагурымыӏуэу къызоплъ, сэ комиссэмкӏэ сеплъэкӏмэ, я гуапэ хъуауэ къысщогуфӏыкӏ, я щхьэр дэгъуэщ жаӏэу ящӏ, сэри си макъым нэхъри зызогъэӏэт. А махуэм сэ иджыри зэ гурыӏуэгъуэ сщыхъуащ адыгэ уэрэдыжьым лъэкӏыныгъэу иӏэр зыхуэдизыр. Адыгэ уэрэдыжьым лъэкӏынур иджыри мызэ-мытӏэу ӏэджэрэ Пщызэбий игъэунэхуащ. Къэрмокъуэ Мухьэмэд и псалъэкӏэ жыпӏэмэ, Пщызэбий хэзыха комиссэр къызэрыщыгугъар игъэпэжри, ди къуэш абхъазхэри игъэгуфӏащ, яӏэм я нэхъыщхьэ цӏыхубэ артист цӏэ лъапӏэри къыфӏащащ, Гулиа Дмитрий и цӏэкӏэ щыӏэ я къэрал саугъэтри къратащ.

Пэж дыдэу сэ сыактер насыпыфӏэу убж хъунущ, итхыжат Пщызэбий. Сценэм роль телъыджэ куэд щызгъэзэщӏащ, уэрэд куэд щыжысӏащ. Къабзэу, гурыӏуэгъуэу сыщыпсэлъауэ жаӏэ, концерт гъэщӏэгъуэн куэд сыхэтащ, сыхьэтиплӏкӏэ екӏуэкӏ программэ хьэлэмэт сиӏащ. Абы хэтащ цӏыхур зыгъэгуфӏаи, зыгъэгъуэгаи. А и лэжьэкӏэр зыхуэдар иджы. Пщызэбий цӏыхухэр къыхуэарэзыт, фӏыуэ къалъагъут. Сценэм къыщихьэм, мызэ-мытӏэу лъэкӏащ цӏыху къедаӏуэхэр къызэщӏигъэтэджэну. Къыщызэщӏэтаджэри, роль гуэр игъэзащӏэу къыжиӏэр иуха иужь ӏэгу хуаӏэту аратэкъым. Утыкум къихьэу къэпсэлъа дэтхэнэри щикӏыж, ар хабзэщи, кӏащхъэми гуащӏэми ӏэгуауэ хуаӏэт. Атӏэ Пщызэбий псалъэу утыкум здитым цӏыхухэр мызэ-мытӏэу къызэфӏэувэурэ щыту зригъэдэӏуэфащ. Ар актёрым дежкӏэ ехъулӏэныгъэшхуэт, зырызыххэм къехъулӏэ насыпт, ехъулӏэныгъэм я нэхъ лъагапӏэ дыдэт. Сытыт нэгъуэщӏу зыщӏэхъуэпсынур?
псэр щымамырым, ӏэпкълъэпкъыр узыгъуафӏэщ. Мы си гум сыт илъами кърихащ псэм и борэным. Зы закъуэщ бгъэм къинар.

мыпхуэдэ жэщу губгъуэм сыкъранэу зи мылъкуи хэкуи тыгъэ фхуэзыщӏа Фыкъэзылъхуа фи адэжьыр губгъуэм къивнэу. Зэточыр си щхьэр, мэутхъуэ си гупсысэр. О, ди Тхьэ, къысхущӏыгъу мы си къарум, Уэ делэ сымыхъупэу сыкъэгъанэ.
Пщызэбий зэритхщи, театрым зи гъащӏэр пызыщӏэхэм икъукӏэ гъуэгуанэ гугъу, ауэ пщӏэшхуэ зиӏэ къапэщылъщ. Насып иӏэщ пэжыгъэм, захуагъэм, ӏуэхуфӏым цӏыхухэр хуэзыунэтӏыф актерым. Апхуэдэу ухъун щхьэкӏэ, махуэ къэс уи зэфӏэкӏым, щӏэныгъэм, ӏэкӏуэлъакӏуагъэм хэгъэхъуэн хуейщ. Ар фӏы дыдэу къыгурыӏуэт Пщызэбий. Арат ГИТИС-м щыщӏэса зэманхэм щыщӏэдзауэ иужькӏэ ди адыгэ сценэм къызэрихьэу и цӏэм телэжьэн щӏыщӏидзар. И гуащӏи, и зэфӏэкӏи, и къаруи, и зэмани щысхьакъым. Кӏэщӏ дыдэуи, псалъэ гуапэкӏэ цӏыхухэр къыпэджэж хъуащ. Тхакӏуэ, зэдзэкӏакӏуэ, журналист, Теунэ Хьэчим хуитхыгъат Пщызэбий. Сэ сызэреплъымкӏэ, художественнэ тхыгъэхэм къеджэныр жанр нэхъ къызэрыгуэкӏхэм ящыщкъым. Иджы лъэбакъуэфӏ ча хъуащ а щыщӏэныгъэр къызэнэкӏынымкӏэ. Си фӏэщ мэхъу абы и лъэныкъуэкӏэ уэ зэчиишхуэ зэрыббгъэдэлъыр. Апхуэдэу, Акъсырэ Залымхъан и Истамбылакӏуэр театр утыкум щрахьам щыгъуэ, а пьесэм щыджэгуахэм яхуэарэзы, яхуэмыарэзым теухуауэ ӏуэрыӏуэтэдж драматург Шортэн Аскэрбий Ленин гъуэгум къытрыригъэдзат зы статья цӏыкӏуи абы щитхаращ. Образыр зэрытщӏэщи тӏэкӏу-тӏэкӏуурэ зэхэлъщ. Мис а тӏэкӏу-тӏэкӏухэр къомыгъуэтауэ образыр пхуэгъэнщӏынукъым. Ещхь пхуэщӏынущ, ауэ хуэдэ пхуэщӏынукъым. Модрейм и джэгукӏари, мыдрейм и джэгукӏари ещхь хъуауращ, жери зыхуэмыарэзыхэм я цӏэр къреӏуэ Шортэным. Пщызэбий и деж носри, Хуэдэ хъуар хэт жыпӏэмэ, Уэзрыкъуэ и образыр хьэзырщ. Уэзрыкъуэу джэгур Мысостышхуэ Пщызэбийщ. Мис ар образщ, Ар уи гум къонэ, уи нэгуми къыщӏонэ, и хьэлкӏи, и щэнкӏи, уеблэмэ и пыӏэ тесыкӏэкӏи, щэныфӏу, укӏытэхыу, ауэ къэбгъэгубжьамэ, къопыджыну хьэзыру. Икъукӏэ си гуапэу Ленин гъуэгу газетым сиӏэбыкӏыу Мысостышхуэ Пщызэбий и ӏэр быдэу сокъуз, ефӏакӏуэ, ныбжьыщӏэ. Аскэрбий и псалъэхэм мыри дыщӏыгъужыпхъэт. Журналист Яхэгуауэ Берд зэритхыжащи, Уэзрыкъуэ и ролыр игъэзащӏэу утыкум иту театр еплъхэр зыпэмыплъэхха зэфӏэкӏ игъэлъэгъуат Пщызэбий. Уи ӏэпкълъэпкъым зригуашэрэ щхьэфэцым зригъэӏэту жиӏат уэрэд. Уэрэдым и ӏэмалхэм, жыӏэкӏэм хуемыджа пэтми, ар Тхьэм къыбгъэдилъхьа талантт. Адэкӏэ Урысей Федерацэм и цӏыхубэ артист Токъуий Хъусен. Пщызэбий еджэныр къиухыу къыщигъэзэжам псори дыщыгуфӏыкӏауэ щытащ, мис иджы къэдгъуэтащ щӏалэ лӏыхъужь жытӏэри, икӏи дыщыуакъым. Урысей Федерацэм и цӏыхубэ артист, режиссёр Ерчэн Леонид къыпещэ, нэхъ лэжьыгъэ гукъинэжхэм ящыщщ Пщызэбий и Лӏыукӏыр, Шоу Ирвин и пьесэм къытетщӏыкӏа спектаклым щигъэзэщӏа ролыр. Лӏыукӏым Пщызэбий щигъэзэщӏа ролым имыгъэгъа залым зыри щӏэсакъым. Щхьэпылъапӏэм ирашэлӏа щӏалэр шэнт цӏыкӏум тету къафэт, ар кӏэщӏачмэ, зэрылӏэнур ищӏэу. Апхуэдэ псалъэ гуапэхэм нэхъри дамэ къытрагъакӏэ утыку къихьагъащӏэхэм. Апхуэдэ псалъэ гуапэхэм нэхъ уагъэкӏуатэ, ауэ щыхъукӏи, фӏыщӏэ лей яхуэщӏыпхъэщ зы лъэхъэнэ Мысостышхуэ Пщызэбий зыгъэгушхуа нэхъыжьыфӏхэми. Пщызэбий зэӏусэм псэ зэрыхилъхьэным иужь иту, ролу къилъысыр художественнэ тхыгъэм псэууэ къыхигъэтэджыкӏт. Апхуэдэххэурэ цӏыху гъащӏэ дапщэ къигъэщӏа, цӏыху гущӏэ дапщэм иплъэфа, актёрхэм я лэжьыгъэм хъуэпсыгъуэ дыдэу хэлъ фӏагъщ ар. Цӏыху цӏыкӏум тыншми гугъуми зы гъащӏэ къэдгъащӏэмэ, ахэм ролу къалъысым хуэдиз гъащӏэ Тхьэм къахузэпещэ. Пэжщ, актер псо дыдэми къахуэгъэсэбэпыфӏыгъуэкъым ар. Ауэ зы актерым нэхърэ адрейр нэхъыфӏ зыщӏыф ӏуэхугъуэщ. ГИТИС-р къиухыу Мысостышхуэм къигъэзэжа иужь, зэкӏэлъхьэпыту роль нэхъыщхьэ куэд игъэзэщӏащ, комедиери, драмэри зэхуэдэу фӏыуэ къехъулӏэу. Илъэситхукӏэ егугъуу лэжьа нэужь, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щӏыхь зиӏэ артист цӏэ лъапӏэр къыфӏащакӏэт. Дэтхэнэ зы актерми иӏэщ фӏыуэ илъагъу образ, етх Пщызэбий. Си дежкӏэ апхуэдэу щытщ Шортэн Аскэрбий и пьесэ Партым и лӏыкӏуэм хэт Кировым и ролыр. Абы лӏыгъэшхуэ хэлъу, ерыщу, хьэл-щэнкӏэ щапхъэфӏу щытащ. Шолоховым и щӏыщӏэ къэӏэтам щызгъэзэщӏа Давыдовым и ролри апхуэдэу щытащ. Виктор Розовым и пьесэ Гъуэгу махуэм щызгъэзэщӏа Алексей и ролыр сэ къыстращӏыкӏами ярейщ. Роль згъэзэщӏэн сухыу сценэм сыкъыщикӏыжа махуэр си дежкӏэ нэхъ насыпыфӏэ дыдэу къызолъытэ. Алексей и хьэл-щэным, и къабзагъэм, и цӏыхугъэм, и ерыщагъэм сэ фӏы куэд къыхэсхащ. Абыхэм ещхьу сэ лъагъукӏэ, псэукӏэ сагъэщӏащ. Си рольхэм къызэта гъэсэныгъэхэр, фӏыгъуэр си жэрэгъухэми, си кӏуэгъужэгъухэми, театр фӏыуэ зылъагъухэми естыжащ. Актёрхэр аращ насыпкӏэ дызэджэжыр. Си актёр лэжьыгъэм и кӏэух хъуауэ жыпӏэ хъунущ Ӏутӏыж Борис и Эдип пьесэм щызгъэзэщӏа Тереси и ролыр.
Жыӏэ, Тереси, жыӏэ! Жыӏэ, Тереси, жыӏэ-а! Сыт щӏэн-тӏэ, щымыхъунукӏэ арыншэу, вжесӏэнщ сэ ӏуэхум и пэжыпӏэр. Ауэ фыӏэбэ пэтми фылъэмыӏэсыжу а ӏуэхум фыхущӏегъуэжынкӏэ хъумэ, итӏанэ сывмыгъэкъуэншэж.
Къызэрыщӏэкӏымкӏэ, Пщызэбий мыхъуатэмэ, а Эдип спектаклми дыхэкӏыжат. Ӏутӏыж Борис и пьесэхэр театрым ихьу къахуеджа иужькӏэ гъэувын хуейуэ жаӏэу гуфӏэжу ящта щхьэкӏэ, кӏэщӏ дыдэу щӏогъуэж а пьесэр гъэувыным зезыпщыта режиссёрыр. Бориси ерыщти, зыгъэгусэ къыхимыгъэкӏыу езыр еувэлӏэжащ и къару къихьым еплъыжыну. Ар зи гуапэ мыхъуа артистхэм хэкӏыжу щӏадзащ спектаклым. Ауэ Мысостышхуэр я пашэу дгъэувынущ, дыджэгунущ жызыӏэу къэува актер зыбжанэм я фӏыгъэкӏэ Эдипыр ягъэуващ икӏи ноби мы ди адыгэ театрым и репертуарым хэтщ. Цӏыху цӏыкӏухэм зэребгъэдэщӏыфыр псоми ди нэкӏум щӏэбгъэкӏащ. Абы иужькӏэ дунейр къэкъутэжыну си гугъат сэ, ауэ мис ар щытщ. Щытщынущ икӏи, емыкӏум есэжарэ, сэ мыхьчӏычу зэфӏэкӏыр къыщагъэту, уоу, тхьэ инхэм, дапщэщ мы дунеижьыр зэтес пщӏыуэ цӏыхубэм щагъуэтынур напщэжыгъуэ, дапщэщ? Дапщэщ ар, Тхьэ Инхэ? Щхьэщытхъугъэу къыфщымыхъу, ауэ Мысостышхуэм и гъащӏэмрэ и лэжьыгъэмрэ щапхъэ нэс хъуащ. Уэ гъуазджэм и лъагапӏэм унэсащ, театрым и гъэтӏылъыгъэ нэхъыфӏхэм ящыщ хъуащ бгъэзэщӏа ролхэр. Псэ къабзэ, цӏыхури хэкури фӏыуэ зылъагъу, Ахэращ уэ къэбгъэщӏа образхэм ебэкӏыр. Си фӏэщ мэхъу ахэр куэдрэ иджыри щапхъэу зэрыщытынур, къызжиӏат сэ спектакль нэужьым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Президент Къанокъуэ Арсен минитӏрэ еханэ гъэм, мартым и пщыкӏублым. А псалъэхэр сэ хуабжьу къызэхуэбылӏащ, етхыж Пщызэбий.

Ипэӏуэкӏэ сэ гу лъыстат абы режиссёр хъарзыни къызэрыхэкӏынум. Ар къыхэслъхьэри, Пщызэбий минрэ щибгъурэ блыщӏ гъэм ГИТИС-м и режиссёр курс нэхъыщхьэхэм ягъэкӏуащ, егъэджакӏуэ цӏэрыӏуэ Гончаров Алексей деж зыщигъэсэну. Иужькӏэ Гончаров сыхуэзауэ Пщызэбий и еджэкӏэм сыщӏэупщӏати, ифӏ къызэрызжиӏам хуабжьу сыщыгуфӏыкӏат. Минрэ щибгъурэ блыщӏрэ етӏуанэ гъэм къэкӏуэжри, Адыгэ драмэ театрым и режиссеру, режиссер нэхъыщхьэу илъэс зыбжанэкӏэ лэжьащ. Режиссерым и къалэнщ сценэм къыщыхъу ӏуэхугъуэхэм набдзэгубдзаплъэу кӏэлъыплъыну, ахэр ныкъусаныгъэншэу зэкӏэлъигъэкӏуэну. Актерыр зэлӏэлӏэн хуейр и щхьэ закъуэмэ, режиссерым сценэм щыджэгу дэтхэнэ зымкӏи жэуап ехь. Пщызэбий хузэфӏэкӏащ режиссерым и къалэнри актер лэжьыгъэри щӏыхь пылъу зэдихьын. Абы куэд пэлъэщкъым. Пщызэбий зэфӏэкӏыу дилъагъур кърибжэкӏыурэ мыри дыщӏигъужат, ӏуэрыӏуэтэдж, тхакӏуэ, Къардэнгъущӏ Зырамыку. Пщызэбий Мысостышхуэ къудейкъым, ар икӏи артистышхуэщ. Ар апхуэдэу къыщӏэслъытэр Пщызэбий режиссерым щымыгугъыу езыр-езыру лажьэ цӏыхуу зэрыщытырщ. Артистыр щыфӏыр режиссерым жиӏэ къудейр щигъэзащӏэм и дежкъым, езыр зэгугъужу, зэгупсысыжу, Мы ролым мыр хэлъыпхъэщ, жиӏэу езым ролыр игъэщӏэращӏэу щигъэзащӏэм, а ищӏ ролым игури и псэри иритауэ образым щитым дежщ артистыр щыартистыр. Мис апхуэдэу къызолъытэ Мысостышхуэ Пщызэбий. Актер курсыр къызэриухам къыщымынэу режиссер курсми щеджащ Пщызэбий. Ар дэӏэпыкъуэгъу къыхуэхъуащ и артист къулыкъур дагъуэншэу, режиссерым и щӏэгъэкъуэн мылъыхъуэу игъэзэщӏэнымкӏэ. Сытми, режиссурэми хуеджэу къигъэзэжа иужь, телевидением режиссер нэхъыщхьэу ирагъэблагъэри, абы и лэжьакӏуэ хъуащ Пщызэбий. Ауэ театрыр къигъэнащ жыпӏи хъунукъым. Мысостышхуэм а къалэныр щигъэзэщӏа илъэсхэм телевидением и лэжьыгъэр нэрылъагъуу ефӏэкӏуауэ щытауэ ятхыж. А фӏыщӏэри Мысостышхуэ Пщызэбий и цӏэм хуахь. Тхакӏуэ журналист Гуртуев Эльдар итхыжауэ щытат. Лӏэщӏыгъуэ плӏанэкӏэ сызыщылэжьа Къэбэрдей-Балъкъэр телевидением и лъэхъэнэ нэхъыфӏ дыдэу щытауэ собж Мысостышхуэ Пщызэбий режиссёр нэхъыщхьэу щыдиӏар. Зэчиишхуэ зыбгъэдэлъ актёр хьэлэмэтым хузэфӏэкӏат ди нэтынхэр зыкъомкӏэ нэхъ щӏэщыгъуэ ищӏын. Пщызэбий и лэжьэгъуу щыта, и ныбжьэгъуфӏу театрым къыщигъэна артист дыгъэл къомыр телевидением нэхъыбэрэ накӏуэ хъуат. Постановкэ зи фӏэщыгъэ спектакль кӏэщ цӏыкӏухэм роль зэмылӏэужьыгъуэхэр щагъэзащӏэу. Нэхъыбэ хъуат спектаклышхуэу дгъэлъагъуэхэр, щэнхабзэм, литературэм, искусствэм теухуа нэтынхэр, тележурналхэр, жылагъуэхэм къэзыкӏухь телевизионнэ станцкӏэ къитщӏыкӏ зэӏущӏэ зэмылӏэужьыгъуэхэр. Пщызэбий ямылейуэ гумызагъэт. Ар щыплъагъунт зэм павильонышхуэм, зэм нэхъ цӏыкӏухэм, зэми режиссёр пультыр здэщыӏэм, Куэдрэ къэхъут, трахыну ӏамэ езыр щыкӏуэ, нэтын занщӏэу дызэджэхэр щигъэхьэзыр, нэтын гугъу дыдэхэр щригъэкӏуэкӏ, уеблэмэ директорым и къалэнхэри щигъэзащӏэ. Уэри зэрыпщӏэщи, си псэм хуэдэ, сэ сыткӏий, сыпхъашэщ. Арэзы сыкъэзыщӏыфри зырызыххэщ. Алыхь зырызыххэр сщӏэркъыми, дотэ.
Ей, куэдыӏуэрэ си фэр ипхам. Ижь зысщӏынуми, сэмэгу зысщӏынуми къысхуэмыщӏэу.
Ӏэхъуэ,
иджы-щэ? Иджы Алыхьым и шыкуркӏэ ди акъыл зэтехуащ, дызэгуроӏуэ дызодэӏуэж. Укъысщысхьу къэсщӏащи, си щхьэфэ лъэгущӏыхь пхуэсщӏыну сыарэзыщ. Пщӏэ сиӏэу, щхьэ сиӏэу сыбогъэпсэу. Алыхьэ.
Ар дыдэм щыхьэт тохъуэ ӏутӏыж Борис итхыжауэ щытахэри. Щхьэхуэу икӏи шэщӏауэ уатепсэлъыхь хъуну лэжьыгъэфӏ куэд илэжьащ абы, псалъэм папщӏэ, ди телевидением и режиссёр нэхъыщхьэу щыщыта илъэсхэм. Езым и лэжьыгъэуи щӏы, и жэрдэмкӏэ траха гуэрхэуи жыӏэ, телефильм гъэщӏэгъуэн зыкъом ди культурэм къыхэхъуащ а зэманым къриубыдэу, тележурнал купщӏафӏэхэр, телезэпеуэ укъэзыгъэуӏэбжьхэр екӏуэкӏыу щытащ. Бжэныкӏэ Мухьэб итхыжахэм щыщщ. Ар зэрырежиссёр нэхъыщхьэм хуэдэу сценарийхэр итхт, нэтынхэр иригъэкӏуэкӏт, режиссёр ныбжьыщӏэхэми щӏэгъэкъуэн яхуохъут, редакторхэм я чэнджэщэгъуфӏт. Мысостышхуэм къалэн нэхъыщхьэу къигъэувыр телевидением щатх сценарийхэм драматургие хэлъын зэрыхуейр арат. Езыри адыгэбзэм хуэшэрыуэти, зы псалъэуха, уеблэмэ зы псалъэ хэмытыпхъэу сценарием хатхамэ, ӏэмал имыӏэу кинор трахын ипэ къихуэу зэрахъуэкӏыну къигъэувт. Абы телевидением щигъэхьэзыру цӏыху минипщӏхэм я пащхьэ ирилъхьа лэжьыгъэ нэхъыфӏ дыдэхэм ящыщщ Дэнэ кӏуа зы шумэданэр жыхуиӏэ спектаклыр.

Дуней щӏэпкъутэжа уи нысэм къысхуигъэфэща щэкӏыр си фащэу арат? Хьэмэрэ сэ езгъэхьа щэкӏыр дэсхьын сымыгъуэтыжу арат? Нэгъуэщӏ мыхъуми, езгъэхьар и ныкъуэ къысхурагъэхьыжын хуеякъэ? Сэ сыт си лажьэр? Уи цӏэкӏэ къагъэхьа пхъуантэ ныпхуезгъэхьыжауэ аркъудейс. Укӏакӏ, укъэнащэт, уи лажьэ пщӏон, дэ сыт щхьэкӏэ уэракъэ сэтей сыкъэзыщӏар? Мыр блэгъэ гъунэгъухэм ящыщщ, мыбы нэхъ

Хьэгъуэлӏыгъуэ щекӏуэкӏкӏэ благъэ зэхуэхъуахэр хьэпшып цӏыкӏуфэкӏу ӏэджэ зыдэлъ шумэданэхэмкӏэ зэхъуажэт. Шумэдан къэси, ар зылъысын хуейм и цӏэр тетхат, лъэпкъым и нэхъыжьым и деж къыщыщӏэдзауэ я къуэрылъху-пхъурылъху цӏыкӏухэм деж щиухыжу. А щытыкӏэр адыгэ хабзэм къызэремызэгъым цӏыху куэд тепсэлъыхьт. Радиокӏи, телевидениекӏи куэдрэ къатт, ауэ нысэ къэзыша унагъуэм деж нэса иужь, Дэ щхьэ къытлъысын хуей къекӏуэкӏ хабзэм и къутэжыныр жаӏэти, зэрыщыту къэнэжт. Абы щыгъуэ хьэгъуэлӏыгъуэхэр нэхъ щекӏуэкӏыр бжьыхьэрати, Мысостышхуэм игъэува телеспектаклыр а зэманым хиубыдэу тӏорэ щэрэ телевизоркӏэ къагъэлъагъуэ. Ауэ абы цӏыхухэр щӏэлъэӏуурэ къытрагъэзэжу къагъэлъэгъуэху, хьэгъуэлӏыгъуэ шумэданхэм я бжыгъэр нэхъ мащӏэ хъууэрэ Ахэр кърамыхьэкӏыжыххэу щагъэтыжыпащ. Фи нэгу щӏэкӏащ пхъуантэ зэхъуэжым кърикӏуэр.
Сыт хуэдэу щымытами, Мысостышхуэ Пщызэбий игури и псэри здэщыӏэр театрырати, абы игъэзэжащ. Мис а режиссерхэм я курсхэр къиуха иужь, ди театрми спектакль зыбжанэ щигъэувауэ щытащ абы. А псом къыдэкӏуэу Кавказ Ищхъэрэм искусствэм и институтым сценическая речь жыхуаӏэ предметыр щригъэджащ. Театрым щылажьэкӏэрэ радиом щищӏа лэжьыгъэр-щэ? Абы Къармокъуэ Мухьэмэд и псалъэкӏэ и гугъу сщӏынщ. Сэ цӏыхухэм ящӏэну сыхуейт театрым щалэжьыфа ӏуэхушхуэхэм хуэдиз дыдэ мыхъуми, абы пебдзых мыхъуну тщыгъупщэнкӏи ӏэмал имыӏэу Пщызэбийрэ Кӏунэрэ ди Адыгэ радиом лэжьыгъэшхуэ дыдэ зэрыщагъэбэтар, Зэ къеджэгъуэкӏэ зэфӏэкӏыу къэтт нэтын щхьэхуэхэм нэмыщӏ, Пщызэбийрэ Кӏунэрэ куэдрэ ирагъэкӏуэкӏащ цӏэрыӏуэ хъуа, цӏыхухэм фӏыуэ ялъэгъуа Ӏэдииху, жьэгу пащхьэ, пшыналъэ, гушыӏэмрэ ауанымрэ, театрымрэ театр еплъхэмрэ, нэгъуэщӏхэри. Ноби къагъэсэбэпу дяпэкӏи куэдрэ къэпт хъуну радиом и фондым гъунэжу хэлъ гушыӏэхэмрэ ауанхэмрэ я нэхъыбэр зыхуэзыхьэсари, пленкэм тезытхари Пщызэбийщ, къеджари Кӏунэрэ езымрэщ. Итӏанэ а тӏур щыджэгу Пщызэбий и жэрдэмкӏэ къызэригъэпэща инсценировкэхэр фондым щыкуэдщ. Усакӏуэ гущӏэм щогъу ди блэкӏагъэр. Гуауэм ихузхэм йоубзэ ар, Хэтщ къыр уэсылъэр и псэм, къурш псынэр, жыг тхьэмпэ щхъуантӏэр, тхьэмпэ гъужар. Зэупщӏыр хэтми имыщӏэ пэтрэ езэш имыщӏэу мэупщӏэ ар. Мылӏэж щымыӏэм, ер щхьэ мыкӏуэдрэ. Щӏым сыт щӏишэчыр щӏэщхъу зылэжьар? Цӏыху ӏейм и нэгум пщӏыхьыфӏ щхьэ щӏэкӏрэ? Пщӏыхь ӏейм цӏыхуфӏыр щӏиукӏыр сыт? Дунейм хей гъуэгухэр щхьэ щызэблэкӏрэ щӏым къыщыхъуну зыхуейр ар сыт? Захуагъэр дыгъэу цӏыху псом ягу ипсэу мы дунеижьыр къекӏам зэ нэху, ибжынт и гъащӏэр гуфӏэгъуэ усэу.
Пщызэбий и актер ӏуэхущӏафэ инхэм ящыщ зыщ Бжьамий ансамблыр къызэрыунэху лъандэрэ абы зэрыхэтыр, гурыщӏэкӏэ гъэнщӏа и макъ жьгъырумкӏэ я концертхэр зэригъэщӏэращӏэр, етхыж Ӏутӏыж Борис. Пщызэбий и адыгэбзэ гъэхуамрэ гурыщӏэ хилъхьэмрэ куэдкӏэ нэхъ лъагэ икӏи нэхъ дахэ ещӏ Бжьамийм и концертхэр. А гуп цӏэрыӏуэм дунейпсо ӏуэрыӏуатэ фестивальхэм тӏэу дыщэ джыдэ саугъэт нэхъыщхьэр къыщихьауэ щытащ.
Фыкъэдаӏуэ, цӏыхухэ! Фыкъэдаӏуэ псори! Псалъэр Кавказ къуршыжьхэрщ, емыщӏэжым хыхьа ӏуэхугъуэщ, зэман пшагъуэм щӏихъумэ гуауэщ нобэ фи гум къэдгъэкӏыжынур.
Сценэм и закъуэкъым Пщызэбий и макъ жьгъырур щыӏур. Республикэ псо мыхьэнэ зиӏэ зэӏущӏэшхуэхэм куэдрэ щызэхэпхт абы и макъ лъагэр. Щыплъагъут адыгэ фащэр екӏупсу щыгъыу. Япэ къэс актерым лъамыгъэс щӏыхьт апхуэдэр, пещэ адэкӏи ӏутӏыж Борис. А щӏыхьыр къыплъысыным щхьэкӏэ, лъэныкъуэ псомкӏи укъикӏыу щытын хуейщ. Уи адыгэбзэр къабзэу, уи псэлъэкӏэр гъэхуауэ, уи макъыр жьгъырууэ, уи теплъэр, ари ӏуэхум щыщщи, уардэу, А псомкӏи Тхьэр зыхуэупса актерщ Мысостышхуэ Пщызэбий. Я гугъу щӏыпхъэщ Мысостышхуэр жылагъуэ ӏуэхухэми жыджэру зэрыхэтам. Си бзэ, си псэ, си дуней республикэ псо зэпеуэм и къэпщытакӏуэхэм яхэтт. Адыгэ Хасэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Советми щыӏэт. Лъэпкъ ӏуэху теухуа зэхыхьэхэм къыфӏэӏуэхуу, сыткӏэ сыкъэщхьэпэн жиӏэу хэтт. Щыактеркӏэ, театрым и лэжьакӏуэхэм я зэгухьэныгъэми щыӏэт. Мысостышхуэм и ӏэдакъэ къыщӏэкӏащ рассказхэри, усэхэри, уэрэдхэри, пьесэхэри, нэхъ кӏыхьуи, нэхъ кӏэщӏуи, усэбзэкӏэ тха псалъэ гуапэхэри, еджакӏуэ цӏыкӏухэм папщӏэ композицэу зэхэгъэува тхыгъэхэри. И гукъэкӏыжхэр щызэтрипщӏыкӏыж тхыгъэхэри къызэринэкӏащ. Итӏанэми тхакӏуэу зэи зыкъилъытэжу щытакъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, усакӏуэ, драматург, журналист Лыкъуэжь Нелли гу зэрылъитамкӏэ, Пщызэбий и тхыгъэхэр зыхуиунэтӏар литературэ жанр щхьэхуэхэр гъэлэжьэнратэкъым, атӏэ адыгэ щӏэблэр гъэсэным, лъэпкъыр къызэтенэным, бзэр гъэпсэуным, дунейр нэхъыфӏу убзыхуным хуэунэтӏат абы и гупсысэхэри, езым и ӏуэхущӏафэхэри. Жиӏэну зыхуейр куэдыщэ хъут, нэгъуэщӏым и псалъэ, гупсысэ гъэӏуным и гъащӏэр хилъхьати, и тхыгъэхэр зэщихуэпыкӏт. Псэлъапӏэ кърамытам хуэдэу къыхуеджэныгъэ зэмыфэгъухэмкӏэ. Сэ си щӏалэгъуэр зэрызгъэкӏуам, балигъ сыхъуа нэужькӏэ си нэгу щӏэкӏахэм, гуапагъэ, цӏыхугъэ здэслъэгъуа си ныбжьэгъухэм, лэжьэгъухэм, гъащӏэ гъуэгу быркъуэшыркъуэм къыщысӏэщӏэщӏа щыуагъэхэм сатетхыхьыж си хабзэщ. Стхыжхэм хэтщ уси, пьеси, уэрэди, расскази, ауани, гушыӏи. Ахэр зэзэмызэ Адыгэ псалъэ газетми, ӏуащхьэмахуэ журналми къытехуэурэ щытащ, концертхэми сыкъыщеджащ. А псори щызэхуэхьэса тхылъи къыдэзгъэкӏыну сыщӏохъуэпс, сыхунэсмэ. Мис, а тхылъри. Цӏыхум и гупсысэр, и ӏуэхущӏафэхэр псалъэкӏэ тхауэ къыщызэринэкӏым деж ар тхыдэ мэхъуж. Тхыдэм хыхьэжащ Пщызэбий и гурыгъу-гурыщӏэхэри. Иджы сыт зытеухуар Мысостышхуэ Пщызэбий итхыжа и гурыгъу-гурыщӏэхэр? Дауикӏ псом япэрауэ театрым, театрым и зэфӏэкӏым, театрым теухуа хъуэпсапӏэхэм, сценэ къуагъми, сценэ утыкуми, сценарием щымыщу къыщыхъуа ӏуэхугъуэхэм, узыгъэдыхьэшхыни, жагъуэ пщыхъуни абы хэтыжу. Абы дыщӏыгъущ театрым къакӏуэхэм зарызыхуигъазэ чэнджэщхэри, лъэӏухэри. Утыкум къихьауэ ит актерым залым щӏэсым и бэуэкӏэ нэгъунэ зэхещӏэ, адрей къыщекӏуэкӏ псом я гугъу умыщӏи. Атӏэ сытым хуэдэу зэран хъу куэд къахэкӏрэт а театреплъхэм! Нобэми яхуэмыгъэса цӏыху цӏыкӏум арат лъэӏукӏэ захуигъазэу иужькӏэ статьяуэ газетми къыщытрыригъэдзэжар. Арщхьа, неӏэмал. Театрымрэ гукъэкӏыжхэмрэ ӏыхьэм Пщызэбий щитхыжахэм щыщу нэхъ кӏэщӏу зым сыкъеджэнщ. Теувэж Сулътӏан ди театрым спектакль телъыджэ куэд щигъэуващ. Абыхэм я нэхъыбэм Кӏунэшхуи, Кӏунэ цӏыкӏуи, Тӏыхъужь Ӏэниуари, сэри дыхэтащ. Ӏэниуар театрым куэдрэ щымылэжьами, лъэужь дахэ къыщигъэнащ. Нэхъ гукъинэж тщыхъуахэм ящыщщ Шортэн Аскэрбий и пьесэ Яшэмрэ къэзышэхэмрэ щигъэзэщӏа Исуф ефэндым и ролыр. Кӏунэшхуэ Ӏэниуар и щхьэгъусэ Цоцэ бзэгуцэм и ролыр игъэзащӏэт. А пьесэм хэт адрей лӏыхъужьхэми хуэдэу а тӏури куэдрэ зыфӏэнэт, зэтекӏиет, щызэзэуэжи щыӏэт. Спектаклыр хьэзыр хъуным къэнэжа щымыӏэу Цоцэрэ Исуф ефэндымрэ репетицэм щызэзауэрэ пэт, Цоцэ джатэр хуэмыгъэӏурыщӏэу Ӏэниуар ефэндым и щхьэм тохуэри, пӏэтӏауэ-лъэкъуауэу къреуд. Ар къэмэхауэ тэлайкӏэ щылъа нэужь, Кӏунэшхуэ и нэпсыр щӏилъэщӏыкӏыурэ, Пщэдей фӏэмыкӏыу узогъэфӏэж, тхьэлъэӏушхуэ пхузощӏыж, лэжьыгъэр зэрызэфӏэкӏыу уи ныбжьэгъу псори уи гъусэу си деж узогъэблагъэ, жери театрым щӏокӏыж.

Дымэжэлӏауэ, дахъшэншэу, шыпхъу пэлъытэу диӏа актрисэ телъыджэм дыхуэзэху, Кхъыӏэ, сысейри зэгуэуд, жытӏэурэ ди щхьэр хуэдгъэщхът. Си гурыфӏыгъуэ, си чэнджэщэгъухэм псалъэ къызэрыгуэкӏкӏэ сыфхуэусэу, жери зы ӏыхьэ дыщӏыгъуащ Мысостышхуэм и тхылъми, ар усэ защӏэу зэхэлъщ. Дыщэкӏ Кӏунэ щыхуэусэ а ӏуэхугъуэри къыщыхигъэщыжат абы.

Мис апхуэдэ гукъеуэшхуэ иӏахэм тритхыхьащ хъыбари, гукъэкӏыжи, пьеси, уси. Ахэм языхэзу зы щапхъэ къэсхьынут бгъущӏ гъэхэм къекӏуэкӏа зэрыхьзэрийм адыгэхэр зыхуиша мыгъуагъэхэр къызэрефыкӏым триусыхьауэ. Нобэ хуэдэу Адыгэкъуэр пшэм пхылъэту щытыгъакъым, къимыгъазэу щӏыри хыри зэпиупщӏу ар къэсакъым, жери итхыгъати, Щоджэнцӏыкӏу Алий, Алий и усэм щӏэлъа гупсысэм и пхэнжу, хуабжьу гуащӏэу, гуми къишхыдыкӏыу пэджэжат абы Мысостышхуэ Пщызэбий. Нобэ хуэдэу адыгэкъуэр ныкъуэгъасэу щытыгъакъым, япэ къэсым игъэшынэу напэншагъи илэжьакъым, щӏалэгъуалэ зи делэгъуэр хьэулейуэ дигъэтакъым, чэнджэщ ӏущкӏэ хуэмыупсэу зы жэщ закъуи гъуэлъыжакъым, Нобэ хуэдэу адыгэкъуэр и лъэпкъ мащӏэм хуэщӏыӏакъым, мылъкум и нэр къыщхьэрипхъуэу и щхьэ закъуи хуэпщылӏакъым, фыз быныбэр сондэджэру бэзэр шэдым хигъэсакъым, къилэжь мащӏэр къыӏэщӏитхъыу ефэ-ешхэу дэтыгъакъым. Нобэ хуэдэу адыгэпхъур хъурмыжбанэу щытыгъакъым, и щхьэгъусэм пэпсэлъэжу игъэпуду и хэбзакъым. Щӏалэ жанхэр къылъымыхъуу зы щхьэлъащӏи яхэтакъым, къылъыхъу фафӏэр игъэщӏэхъуу зы хуэхъуфаджи дэкӏуэсакъым. Нобэ хуэдэу адыгэпхъур нэхъуеиншэу щытыгъакъым, нэмысынши, укӏытэнши, пцӏыӏуэпцӏыши яхэтаӏым, гуемыӏуу ар хуэпауэ утыку къихьэу щытыгъакъым, нэхъыжь щыту ину псалъэу, тӏысу шхэуэ ялъэгъуакъым. Нобэ хуэдэу адыгагъэм гужьеигъуэ къылъысакъым, ди нэхъыжьхэм я унафэ дыщебакъуи къытхуихуакъым, ди хабзэфӏхэм къемыхъуапсэ зы лӏыфӏ закъуи ди хьэщӏакъым, адыгагъэм къефӏэкӏ фӏыгъуэ зы хэгъуэгум щалъэгъуакъым. Иджы тхыдэр зэӏапщӏыкӏ, адыгагъэр тхокӏуэсыкӏ, хъуагъэщагъэм и пхъэр къокӏ, лъагъуныгъэм и псэр хокӏ. Къызэфӏэвгъащӏэт а гукъеуэр Мысостышхуэ Пщызэбий и макъкӏэ къэӏуу, щхъуэфэцыр дэтэджу кӏуэцӏрыкӏыу ауэ мын игъэсынут ар абы, апхуэдэ дыдэт и хъуэхъури, гуащӏэт.
Нобэ щыщӏэдзауэ гуауэ щымыӏэжу, ӏуэхуфӏ къызэхъулӏэм гуапэу дыхуэгуфӏэу. Зы анэ къилъхуам хуэдэу ди гур зэхуэӏэфӏу сыткӏи дефӏэкӏуэну Алыхьталэм жиӏэ. Нобэ щыщӏэдзауэ жагъуэгъу щымыӏэжу, лъагъуныгъэ къабзэм гъащӏэр дэщӏэращӏэу, зауи, фыгъуи, дыгъуи, гъуащи тхэмытыжу, Сыткӏи дыкӏуэтэжыну Алыхьталэм жиӏэ. Нобэ щыщӏэдзауэ пцӏыупс тхэмытыжу, унафэщӏу диӏэм жаӏэр ягъэпэжу, илэжьам хуэфащэ цӏыхум игъуэтыжу сыткӏи дыкӏуэтэжыну Алыхьталэм жиӏэ. Лъэпкъым хуиӏэ гукъеуэр куэду, куэду щызэтепщӏыкӏащ Мысостышхуэ Пщызэбий и тхыгъэхэм. Щӏызэтепщӏыкӏари къефыкӏти аращ. Уи гур зыгуэрым имыгъэбэмпӏауэ е хуабжьу уимыгъэгуфӏауэ къэхъунукъым зы тхыгъэфӏи. Адыгэм диӏэщ зы жыӏэгъуэ, Бэгу зытетыр тӏэхъуалэщи, гукъеуэ зиӏэр псэлъалэщ, жери. Псэлъалэ узыщӏыр жьы дэхупӏэ узэрылъыхъуэрщ, утхэмэ, уи гум жьы дэбгъэкӏыуращ. Пщызэбийи аращ тхэным къыхигъуэтар. Къимыдэкӏи, цӏыхур къэгъэдэӏуэныр, фӏым хуэунэтӏыныр и къалэн пажэу къилъытэжу, уеблэмэ ар и гъащӏэ къалэну къыщыхъуу зэрыщытам зы шэч къытепхьэжынукъым Пщызэбий и дуней тетыкӏамрэ итхыжахэмрэ зыщыбгъэгъуазэмэ. А итхахэм щыщ зыбжанэми,

Итхарат. Мысостышхуэр артист ӏэкӏуэлъакӏуэщ. Ар артист къудейм къыщымынэу статья дэгъуэхэри етх, ар усакӏуэуи къызолъытэ. Щӏалэ зеиншэ цӏыкӏум и гъыбзэр зэритхам уеплъмэ, абы Жьакӏэмыхъу Жансурэт щӏилъхьа макъамэм уедаӏуэмэ, гурыӏуэгъуэщ Пщызэбий усакӏуэу жыӏэн зэрыхуейр. Гъыбзэм ущедаӏуэкӏэ пхузэфӏэмыкӏыу уи гур къызэфӏонэ. Драматург ӏэщӏагъэр литературэм и адрей ӏэнатӏэхэм къыщхьэщыкӏыу лъабжьитӏым зэтраӏыгъэ жыгым ещхьщ. Тхакӏуэ ӏэзагъым къыдэкӏуэу драматургым фӏы дыдэу хищӏыкӏын хуейщ театрым и зэхэлъыкӏэм, сценэкӏэ зэджэ метр бжыгъэ зэбгъузэнатӏэм ӏуэхугъуэ куэд зэрыщызэпыщӏа, еплъхэм я фӏэщ хъууэ ахэр зэрыщызэблагъэкӏ хабзэхэм. Арауи къыщӏэкӏынщ а ӏэзагъым тегушхуэхэм театрым и лэжьакӏуэ, актер куэд щӏахэтыр. Етх Ӏутӏыж Борис. Ахэм ящыщ зы хъуащ Мысостышхуэ Пщызэбий. Спектаклипщӏым щӏигъу ди Адыгэ театрым и сценэм щигъэуващ абы. Ахэм ящыщщ Щоджэнцӏыкӏу Алий и Къамботрэ Лацэрэ, Ширванзаде Александр и Жин фӏыцӏэр, Мольер Жан-Батист и Залымыгъэкӏэ ягъэӏэзар, Журт Биберд и Къулыкъущӏэ дэфыщӏейр, Шэджыхьэщӏэ Хьэмыщэ и Гъуэгу техьэ тенэкъым жыхуиӏэр, Шамхалов Мэжид и Гуащэ ябгэр, нэгъуэщӏхэри. Гуащэ ябгэр адыгэбзэкӏэ зэзыдзэкӏари езы Пщызэбийт. Жыгэ щӏалэм щэныфӏэри ӏэпэм дыщэ къыпыщу къашэ сысейм фыз жери синьги къысхуишэху. Куэдрэ мы пэщащэм уэ жьыщӏыгъэр фӏэдзэ. Сэдисэт уи дзаджэщ. Уи адэ и пщӏэр фӏы гугъа, Сэдисэт? Адрейхэм я нысэм ди гуащэм сыт жиӏэну пӏэрэ, жари шагъдийм хуэдэу щӏэщӏауэ зыкъуэтщ. Апхуэдэу дауэ пхужыӏэрэ? Сэ ӏуэхуу сиӏэр си щхьэм къос, сыпэлъэщыркъым. Упэмылъэщмэ, емынэ узыгъуэм узрихуэркъым, тӏасэ, уи унэ исыж. Нысэ уэдэ, нысэ унагъуэ щӏу, унэ къуту щытын хуейщ. Сэ дохутыру сыщӏеджар цӏыхухэм сеӏэзэну аращ. Къысхуэгъэгъу Тхьэм щхьэкӏэ, сынопсалъэри узгъэпӏейтеящ.
Абыхэм къахощхьэхукӏ Кавказ зауэм и гуауэмрэ и тхыдэмрэ и пэжымрэ наӏуэу къызыпхырыщыжу Лохвицкий Михаил и Уафэгъуагъуэ макъ повестым Пщызэбий къытрищӏыкӏа спектаклыр. А лэжьыгъэм сыт щыгъуи хуэдэу Мысостышхуэм и псэр хилъхьат, И лъэпкъым хуиӏэ гурыгъухэр ӏупщӏу къыщигъэлъэгъуат. Ди хэкум дыщылӏэжмэ нэхъыфӏщ, хамэ хэку дыщылӏэ нэхърэ.
Дауи тфэдгъэплъагъу фӏыуэ къызэтынкъым.
Цӏыхубэм псы тежажьэ. Жажьэ зиӏэр пащтыхь.

Мыӏэрысэ лъэпкъыфӏ къэзгъуэтащ къыпыкӏэр. Ӏэштӏым зэгуэт хуэдиз хъууэ, фӏыуэ гъуауэ къыкӏэриху. Ауэ бзылъхугъэ хуэдэу гуащӏэмащӏэщ. Абы къыхэкӏкӏэ, сэ абы дэзгъэкӏэнщ ди мыӏэрысей бэшэч апхуэдэ зыхуэхъуам ещэну. Сыт хуэдэ гугъуехьми пэлъэщын папщӏэ.
Балъкъэр театрми ядэлэжьащ Мысостышхуэ Пщызэбий. Псалъэм папщӏэ, Андрорэ Сандрорэ залымыгъэкӏэ ягъэӏэза спектаклхэр яхуигъэувауэ щытащ. А псом нэмыщӏ акт куэду зэхэлъ пьесипщӏ нэхъ нэхъыбэ адыгэбзэкӏэ зэридзэкӏащ. Псалъэм папщӏэ, Си щхьэгъусэм и щхьэгъусэ, Гъуэгу махуэ жыхуиӏэ спектаклхэр, нэгъуэщӏхэри. Пщызэбий пьесэ тхыным езым и гупыжкӏэ еувэлӏами, игу темыхуэу илъагъу псом ирихьэлӏами, и пэжыпӏэр хэт ищӏэн, ауэ лъэпкъым хилъагъуэ мыгъуагъэхэм къыщрагъэтхъауэ жыпӏэмэ нэхъ тэмэму къыщӏэкӏынущ. Апхуэдэу къэплъытэ щӏэхъуну зы щхьэусыгъуэ иӏэщ. Мысостышхуэм и тхылъым щитха тхыгъэхэм языхэзыр теухуат, узыгъэпӏейтей, узыгъэгужьей ӏуэхугъуэу ди нобэм къекӏуэкӏ псом ди тхакӏуэхэр зэрыхуэдэгунэфыр. Абы къыгурыӏуэтэкъым, фадэмрэ афиянымрэ щӏалэгъуалэр зэрыдахьэхым, тхакӏуэхэр щӏимыгъэпӏейтейр. А ӏуэхугъуэхэм теухуа пьесэ ди зэманри ди театрри хуэныкъуэу къилъытэт икӏи хуабжьу и жагъуэу къыхигъэщт. Щэнхабзэмкӏэ министерствэм апхуэдэхэр къыфӏэӏуэхуу, япэм щыгъуэ зэрищӏу щытам хуэдэу, драматургхэм, тхакӏуэ набдзэгубдзаплъэхэм зэгурыӏуэныгъэ ярищӏылӏэу ди ныкъусаныгъэхэм теухуа пьесэ щӏрамыгъэтхыр. Арщхьэкӏэ юбилейхэм, концерт купщӏэншэхэм гулъытэ хэха хуащӏри, зыхуэфащэри, зыхуэмыфащэри утыкум зэрыхуейуэ ирагъэт. Етх Пщызэбий. Зэфӏэкӏышхуэ зыбгъэдэлъа цӏыху щэджащэ куэд дунейм ехыжащ, я гугъапӏэхэри, я хъуэпсапӏэхэри къанэри. Ар дыдэр и натӏэ хъуащ Мысостышхуэ Пщызэбии. Апхуэдизу и нэ къыхуикӏыу зыпэплъа и тхылъ закъуэри къыдэкӏауэ илъагъужакъым. Дзыхь зыхуищӏахэр и тхылъым и гъэхьэзырыным елӏэлӏэху, езым и гъащӏэр хурикъужакъым. Арщхьэкӏэ ищӏэт и тхылъыр къыдэкӏыным зы мащӏэ тӏэкӏу фӏэкӏ къызэрымынэжар. Уеблэмэ фӏыщӏэ псалъэ гуапи тхауэ къызэринэкӏащ, гугъу зыкъыдезыгъэхьахэм теухуауэ. Апхуэдэ щӏыкӏэу минитӏрэ етхуанэ гъэм, гъатхэкӏэм и тӏощӏрэ етхуанэ махуэм дунейм ехыжащ Урысей Федерацэми Къэбэрдей-Балъкъэрми я щӏыхь зиӏэ артист, Абхъазми и цӏыхубэ артист цӏэрыӏуэр. ӏэрытхыу иӏэр тхылъу зэпэщ щӏыжыныр Мысостышхуэм дзыхь зыхуищӏар Лыкъуэжь Неллит. Аращ тхылъыр ди пащхьэ къезылъхьэжари. Абы итщ. Дауи, сэ сызэрытхэр зыфӏэауани, аргуэру зы тхакӏуэ мыкӏуэмытэ къэунэхуащ жызыӏэни щыӏэнущ. Сэ сытхакӏуэкъым. Тхакӏуэхэм сахэвбжэнуи сыхуейкъым. Ар си дежкӏэ насыпышхуэӏуэщ, къалэн абрагъуэщ. Нэхъ тэмэму жыпӏэмэ, тхакӏуэ къызэрыгуэкӏыу сыщытыну сыхуейкъым. Тхакӏуэ лъэщ цӏэрыӏуэ сыхъунуи зэмани ӏэмали сиӏэжкъым. Хэкӏэсащ. Сэ схузэфӏэкӏынурати, си гъащӏэм и зы плӏанэпэ цӏыкӏу си тхыгъэхэм яхухэсхауэ Ар сэр-сэру згъэдэхэжу, згъэщӏэрэщӏэжу, стхахэм сыкъеджэжрэ гухэхъуэгъуэ къызиту сыпсэуащ. Аращ нывжесӏэну сызыхуейр, си щӏэджыкӏакӏуэхэ. Аращ зэрыхъур си псалъащхьэри псалъэкӏэри.